N bɛ kuma caman caman fɔ ni n kumana dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ donc sisan nɔn mɔgɔ yɛrɛ de courage donna i ko ko e pourtant ko Jeneb dɛ ko n'i ye DEF sɔrɔ hali e ka taa INA la parce que ne ɲɛ b'e la cogo min na manamanakan fɔ ka d'e ye dɛ ne ko kɔni ma ko INA ye manamanakan fɔ yɔrɔ de ye ko ayi ko manamanakan fɔ yɔrɔ tɛ ko mais ko caatiri bɔlaw de bɛ taa yen de n'a sɔrɔ i b'a fɛ ka kɛ caatiri bɔla ye ne ko caatiri kɔni ka di n ye caatiri bɔ ka di n ye vraiment ɔ a ye dugawu kɛ n'Ala y'a kɛ ni n ye DEF sɔrɔ n bɛ taa INA la Ala nan'a kɛ n ye DEF sɔrɔ donc n ye DEF kɛ dɔrɔn ne pasera DEF la donc après le DEF automatiquement n hakili jiginna teriw ka kuma na n ko e pourtant n ko ne bɛ taa INA la o ye n sabu tɛ ko INA INA la cɛ i bɛ sɔn ka taa INA la foyi tɛ kɛ INA la ni jenbe dɔn ni tɛgɛrɛ fɔ tɛ ne ko awɔ n k'o ka ɲi n k'a mana kɛ cogo o cogo n ko ni jemefɔ jemedɔn ni tɛgɛrɛfɔ de bɛ yen n ko ne yɛrɛ bɛ se jemedɔn na n bɛ se tɛgɛrɛfɔ la n bɛ taa ni n ye kalan min fana sɔrɔ n b'o fana kɛ ni tɛgɛrɛfɔ ni dɔn de bɛ yen n b'o fana kɛ n y'o kɛ ka n tulonkɛɲɔgɔnw jaabi donc ala y'a kɛ n y'a fɔ tulonkɛ la cogo min na ala tilala ka na k'o kɛ n bolo sɔbɛ ye bon n taara INA la n bɛ taa INA la don kelen min na o y'a sɔrɔ il y avait pas de concours d'entrée à l'INA mɔgɔw tun bɛ nɛgɛ nɛgɛ k'u lataa wa hali o la yɛrɛ bɛɛ tɛ sɔn dɛ parent parent d'élèvew yɛrɛ tun b'a fɔ ni min den min taara ka taa INA la o b'a fɔ e INA wa nin ye kɔlɔkɔlɔ ye e bɛ sɔn k'i den bila ka taa INA la foyi tɛ fɔ yen ni tɛgɛrɛ fɔ ni dɔn tɛ kalan tɛ yen u tɛ foyi la ni tɛgɛrɛ fɔ ni dɔn tɛ o y'a sɔrɔ y'a pas de concours d'entrée à l'INA mɔgɔ volontaire ya mɔgɔw tun bɛ taa donc ala y'a kɛ ne taara concours tun tɛ yen an bɛ taa INA la o y'a sɔrɔ concours tɛ yen ne taara ne yɛrɛ bɛ première année kɛ san min na on était huit élèves dans la classe huit élèves

olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra siniman turunelaba ye ko foyi t'a barika sinsin i bolo ni hakilina ɲuman tɛ hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamanabaw kɔ donc ala nan'a kɛ n ye INA quatre ans kɛ n bɔra donc a san ni musa fofana n'u k'a ma ɛrɛbɛn ani mamadu sangare dit virus actuellement a bɛ CNCM na ne n'olu de promotion kelen an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ɲɔgɔn fɛ y'a ye Donc sa INA bannen o y'a sɔrɔ n tonton dɔ tun bɛ yen nɔ paix à son âme an bɛ waati min na sa a fatura a mɛnna a fatulen yɛrɛ bɛ se san mugan bɔ ɲin n'u b'a fɔ a ma ko c'était un grand comédien a tun tɔgɔ abu in maiga dit mako o kun ne tante de tun furulen don mako ma on était dans la même famille à medinakura donc mako ye n ye a ko ko jɛnɛbu cateribɔ ka d'i ye wa n ko ko tonton cateribɔ ka di n ye dɛ wa n ɲɛ m'a n ye INA k'a kama ma ko bon ko je vais t'amener au groupe dramatique N ko groupe dramatique ye mun ye a ko caatiribɔlaw jɛkulu dɔ de don caatiribɔlaw bɛ jɛ ka fɛn caatiri bɔ yɔrɔ min na k'a bɛ palais de la culture la donc ne ko d'accord tonton n ko o dun bɛ diya ne ye sa donc an taara o cogo la ten an taara a taara ni ne ye kɔtɛba la bon Ala y'a kɛ an tun bɛ stage la an ni n hakili tɛ ni dɔ dɔ yɛrɛ de tun taara ɲɔgɔn fɛ an tilalen INA la un certain sali salimata jawara ne n'o de taara mɛ ala nan'a kɛ a kɔni bɛn fɛ ka a ye INA kɛ mɛ catiri kanu tun t'a dusukun na a ni ne de fila de taara ɲɔgɔn fɛ groupe dramatique la mɛ ale m'a ɲa a ko ne ma ko jɛnɛbu ko ne tɛ catiri bɔ fɛ a maloya bɛ ne na ne ko nin tɛ maloyako ye sa sali n k'an k'an timinanja e ni ne fila de nana ɲɔgɔn fɛ an k'an timinanja sa a bɛ se ka kɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ a ko ko catiri bɔ yɛrɛ de man d'a ye k'ale ni kan fɛn yɛrɛ de tɛ yala a b'an don ne Donc u tilala ka a ta k'a bila ministère de la culture la a kun bɛ baara la yen nɔ. E de ni foli ka kan sabu nin ko in bɔra e de la. Nin waleya b'a to a tɛna ɲinɛ a bɔyɔrɔ kɔ. Sanata nalen min ye nin ye a o na kɛ sababu ye Musa yɛrɛ sen na don an ka dugu laada ko caman na o tɛ tiɲɛ ye. San kɔni an bɛ ala deli furu in ala k'a kɛ furu tututu ye. ala k'a kɛ ala n'ala kira ka furu ye ala kan'a kɛ maaw ta ye ka muɲu ni sabali di sanata ma ka garijɛgɛ ɲuman di musa ma hali bi balimaya in ala k'a sinsin dɔnku ne kɔni tor'u senkɔrɔ n bɛ saji la n bɛ ɲamada n'u ye min kɛ n b'o kɛ tuma dɔ la yɛrɛ vraiment mɔgɔ minnu don ŋaniya ɲumantigiw de tun don tuma dɔ la u b'an yɛrɛ ta k'an bila a la ni sutaki min dilanna n'u ye pièce min dilan san an sanro o b'an ta o b'an bila a la u ko ko ne ɲɛ bɛ jɛnɛbu la cogo min na catiri ka di jɛnɛbu ye ala ka hinɛ ma la ma yɛrɛ ko ko ne den de don a y'aw hakili to a la n y'a ɲininka fɔlɔ ne y'a ɲininka nana a ko catiri bɔ ka d'a ye o de y'a to n nana n'a ye aw kana a bila k'i sigi ten dɔnku ni pièce min dilanna ma yɛrɛ bɛ ala kan'a kɛ bi a bɛ n ta a bɛ n don a la ni p fɛn min bɛ a bɛ n ta n tor'o de la tontonw senkɔrɔ a kanu yɛrɛ tora nana bonya ne ma n bɛ taa to a kanu tun bɛ n na dɛ mɛ kanu tilala ka bonya ne ma ko kojugu a diyara n ye ko kojugu dɔnku n tor'u senkɔrɔ ten N'ala kɛ n'u bɛ taa tournéew la n bɛ t'u nɔfɛ o y'a sɔrɔ u bɛ rôle fitini fitini fitiniw ja ko n ka n dege dege n bɛ n dege u senfɛ donc n'u bɛ taa tournéew la u bɛ taa ni n ye u fɛ donc n tor'o de la ten groupe dramatique la jusqu'à nos jours n bɛ kɔtɛba kelen in na. Diɲɛ dara jigi kama ne ni denmisɛnninw bɛɛ b'e de ka mara kɔnɔ ayiwa komi i yɛrɛ i ye mɔgɔ jugu ko kuma fɔ mɔgɔ jugu n'a dɛsɛr'i la n'a y'i den sɔrɔ a bɛ komi a y'i yɛrɛ sɔrɔ n'a dɛsɛr'i la n'a y'i muso sɔrɔ a bɛ komi a y'i yɛrɛ sɔrɔ. ayiwa n'i sera i y'i muso lakanda cogo min na a ka kan i ka denmisɛnninw fana lakanda ten n'i kɔni sera k'o kɛ o bɛ diya ne ye kosɛbɛ sabula denmisɛnninw sera n ma u ko ko n ka jɛ ka dɛmɛ u fɛ an k'i deli sabula u ye ko y'i bolo fɛn min n'a bonyan'u hakili ma k'aw tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ayiwa u y'u yɛrɛ dama y'u to daliluko kuma de la dɔ ko ko dalilu ye tiɲɛ ye dɔ ko ko dalilu tɛ tiɲɛ ye u b'o ɲɔgɔn sɔsɔ la waati min na dɔrɔn o balila ka mun ye i y'i bolo de kɛ ka nɛgɛ bilenman ta coyi coyi coyi coyi k'a bɔ tasuma la k'a da k'a gosi k'a gosi fo ka nɛgɛ fin o kɛra u yɛrɛw sigilen de ɲɛna a ma ɲɛf'u ye dɛ u yɛrɛw ɲɛ donc n ye n t'o de la ee, ka na filimu ko fana daminɛ dɔɔni dɔɔni donc filimu filɛ n yɛrɛ ka filimu fɔlɔfɔlɔ tun kɛra min ye magma kun y'an ta k'an don filimu dɔ la filimu i m'a dɔn ko esclavage n t'a dɔn je ne sais pas u tun bɛ juru de don an kan na k'an kɛ jɔnw ye o filimu ne yɛrɛ ka filimu fɔlɔfɔlɔ kɛra o de ye o fana sababu bɔra magma gabriel konate la depuis n y'o kɔni filimu kɛ ka ban n ja farinyara bɔn don dɔ la tuma bɛɛ bɔkari ka filimu bɛ bɔ

n ko tuma bɛɛ n ko ne b'i ka filimu ye mɔgɔw bɛ jo a la n ko mɛ n ko ne ma deli ka jo i ka filimu na n ko bɔkari a kɔni ka di ne ye ne ka jo i ka filimu na ah, bɔkari ko k'o tɛ problème ye o ne yɛrɛ bɛ nin mɔgɔ sugu de ɲini n bɛ yaala ka mɔgɔ ɲini mɛ ni min nana a yɛrɛ jan vraiment o ka di n ye n'ala sɔnn'a ma n bɛ hakili to i la ni filimu wɛrɛ bɛ yen dɔrɔn n b'i ta donc an taar'o kɔnɔna de la ten ala nana kɛ yɛrɛdɔnbugu daminɛna baba kɔmanda ni ce nba i ni ce n na n bɛ wele lamɛn ɲamankolon don awɔ i sigi bisimila aa ɲamankolon musow ba den musomanninw ni bɔnɛbaga e de t'o ye yan hatɛ k'e de bɛ musomanninw sigi nɛgɛ kɔrɔ bi a to n b'a fɔ aw ye k'aw ka nin waleya in bila ko den musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi k'aw k'a dabila k'a man ɲi kɔmanda n y'i ka kuma mɛn nka o t'anw nɔ ye e maakɔrɔbaw ka kuma don dugubila fana ka fisa laadawuli ye ɛɛ o ye ne kɔmanda makan ka dugubila fɔtɔ ye e fɛ sa kɛ ayi dɛ kɔmanda i ma ne ka kuma faamu ne ko de ye e ko di i nɛn minɛ

ka tila ka b'o la ka n ye filimu wɛrɛ fana turunɛ tugun filimu in e m'a dɔn ko eh, nandi l'orpheline nangarabamusoni e tere y'i ba faa e bɛna an ka masakɛ den faa Nangarabamusonin e tere y'i ba faa i t'an ka masakɛ den faa e la pdi la a bɛɛ ye bɔkari sababu ye depi kɔni n ye bɔkari ka filimu kɔni turunɛ de daminɛ ka ban a sisan kɔni diɲɛ bɛɛ ye n dɔn ne tun ye filan sara ka mɔgɔ a bɛ min ee ne filila a bɔcogo la ne den o tɛ k'an bara yan koyi ka na sarakati di ka tila ka na k'i b'o minɛ e de la k'o ye min e ma ne ka kuma faamu ah. ne ko n filila bɔcogo de la n bɛ tila k'a d'i ma eh, a ye bɔcogo fili foyi t'o la bilen walima e ma limaniya e ye sarakati di ka ban a bɔbaa ye anw jɔnnu de ye mɛ a minɛbaa ye ala de ye limaniya i ka sarakati dugawu bɛ jaabi n'ala sɔnna a ma n balimamuso ah. i tɛ jɔ n ka kuma nɔgɔya i ma ne yɛrɛ de tɛ fɛ k'a d'i ni filaniw ma tuguni eh, bisimila rama u ye mun k'i la a fɔra n ɲɛna de k'i ka filaniw tɛ filani ye komu ah, k'u tɛ filani ye wa jɔ n f'i ye ne y'i ye e tɛmɛna min kɛ dɔrɔn ne ɲɛ b'e la e ni muso bɛ kuma na mɛ e kan'o jate i ɲɛ b'an ka sigi na an ka sigi man nɔgɔn dɛ bɛn de t'an ni ɲɔgɔn cɛ ale tɛ foyi la ni tiɲɛni tɛ yan kan'a ka ko jate ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna limaniya dɔrɔn i ye sarakati di a di ala ma e y'a di ala de ma wa ala kelen de b'a dugawu jaabi i ye i y'a faamu wa ɛ sarakadila fana ni sigiyɔrɔ kelen ni yɔrɔ dɔ ma bɛn i tɛ taa yɔrɔ dɔ la bɛn kɔni t'aw ni ɲɔgɔn cɛ yan n kɔni bɛ dugawu k'i ye i ka sarakati fana ala n'a ka kira b'a dugawu jaabi bɛɛ lajɛlen ko jɛnɛbu bɛɛ lajɛlen mana don sotarama kɔnɔ dɔ bɛ yɛlɛ ko kuma fɔ u bɛ yɛlɛ n b'u yɛlɛ kun dɔn mɛ n tɛ kuma ni yɛlɛ ganna ne ma kuma n tɛ ɲɛ kumu dɛ mɛ n fana bɛ yɛlɛ u fɛ mɛ u bɛ min nɔfɛ n tɛ fɛ n yɛrɛ de k'o fɔ f'u ye a ka b'u yɛrɛ da n'u tora yɛlɛmisɛn na ne ba ne ɲɛ dɔ b'e la dɛ ne ko n k'e ɲɛ dɔ bɛ ne la n ko bamakɔ ka bon n k'i b'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn ye kɔɲɔyɔrɔ dɔ la ubiyɛn an ye ɲɔgɔn ye den ye ko ayi dɛ o tɛ dɛ e tɛ filimu turune a n ko payi i tun bɛ fɛ a ka bɔ ne de da dɛ a tɛ bɔ ne da n k'o de don n ko n y'a faamu n ko ne bɛ filimu turune e bɛ yɛrɛdɔnbugu la n ko ne bɛ yɛrɛdɔnbugu la ne bɛ jouer yɛrɛdɔnbugu la ɔ e de tɛ cɛ in sen ko wa cɛ kɛ k'i sen don i cɛ sen don fɛn kɔnɔ k'a tereke ne ko n ko ne de don ee e cɛ tɛ fɛn fɔ n ko ne cɛ tɛ fɛn fɔ ne cɛ ye ne dɔn ka ne to catiri bɔ de la n ko ne cɛ tɛ fɛn fɔ ne cɛ don kelen da kelen a ma don n ni n ka baara cɛ n ko baara in ka di ne cɛ yɛrɛ ye ne ma don sotarama kɔnɔ fɔlɔ ka taa ka segin ko ne ye pase sara o ma kɛ don dɔ la sɔgɔma n donna n ko n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ala nana kɛ n donna sotarama kɔnɔ cɛ dɔ tun sigilen b'a kɔnɔ cɛ n y'a dɔn maliyɛn de don mɛ a sigilen bɛ faransi donc a bɛ ne filɛ a bɛ yɛlɛ a bɛ ne filɛ a bɛ yɛlɛ automatiquement ne y'a dɔn min don mɛ ne fana ma kuma n kɔni bɛ yɛlɛ a fɛ n tɛ ɲɛ kumu mɔgɔ kɔrɔ n bɛ yɛlɛ a fɛ mɛ n b'a dɔn min don n bɛ fɛ a ka bɔ a yɛrɛ da donc ala y'a kɛ an sera amadini na a jiginna a ye kɛmɛ naani di prantikɛ ma a ko prantikɛ hɔ eh, ne pase bɔ nin na i ka musokɔrɔba pase bɔ a la i ka tila ka warimisɛn tɔ d'a ma ninnu y'an ka eh, catiribɔlabaw de ye an bu an bɛ faransi ninnu de bɛ ɲɛnafin bɔ an na hali n'an dusu tɔɔrɔlen don n'an y'a sigi k'u ka filimu filɛ an bɛ nisɔndiya vraiment an nana sɔrɔ sotarama kɔnɔ a diyara n ye kojugu ninnu y'an ka filimu turunelaw de ye ninnu y'an ka maabaw de ye donc kɛmɛ naani minɛ i bɛ ne pase bɔ a la i bɛ musokɔrɔba pase bɔ a la i bɛ tila ka warimisɛn tɔ d'a ma aa ne ko vraiment ne den i ni baraji ala k'i sara n'i y'a bɔ nafolo min na ala ka barika don a la n k'a diyara n ye kojugu N aw de bɛ catiri bɔ ka kurasi don an na wa aw de bɛ filimu tourne kurasi don an na an b'a bɔ su ni tile an bɛ catiri bɔ su ni tile an bɛ filimu kɛ su ni tile mɛ ni mɔgɔ tɛ sɔrɔ k'an encourager an bɛ décourager la n mɛ a diyara n ye ala k'i sara bon an tora de la ten dɔɔni dɔɔni filimu caman ala sababu bo yɛrɛ sababu ne ye ne yɛrɛ jɛnɛbu dɔn bi ko bolo bɛ ɲɛsin ne ma hali ne taamatɔ ne mana taa kɔɲɔyɔrɔ la mana taa denyɔrɔ la bolo de bɛ ɲɛsin ne ma O sababu sababu man dɔgɔ o sababu bɔra Bubakari Sidibe la kɔmandan ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama o wa n bɛ segin o kuma kelen de kan ko o ko n'a ye jɔni sɔrɔ walahi Ala de y'a latigɛ i ye awɔ n bɛ k'a f'i ye i tɛ k'a faamu i bɛ ka Ala kelen min fana fɔ ko n'Ala ye min latigɛ jɔni ma k'o b'i sɔrɔ o Ala kelen in de ye e ka kasoladon latigɛ bi ee awɔ Commandant. Garde! A y'a minɛ a ka don kaso la. Alahu akibaru. A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Sisan! Mais a bɛ mun de kɔnɔ la? Ne ba. Naamu. Hakɛ to an ka taa. Basi tɛ. a bɛ ala bolo k'a fɔ a bɛ ala bolo a tɛ bolo jugu kan bon minnu b'a fɛ ka don ni baara in na ayiwa ne kɔni b'u ladilikan min fɔ denmisɛnninw ni catiribɔ ka di min aw bɛ catiribɔ parce que fɛn fana catiribɔ ni filimu tourne fana ye fɛn dɔ ye n'a diyara e ye i b'a kɛ n'i m'a kanu i tɛ se o hali n'i donna a la ka sɔrɔ a kanu t'i la i tɛ se donc a ka di minnu ye n'a kanu bɛ minnu na u ka don a la ayiwa catiribɔ filɛ filimu tourne filɛ a tɛ taa manamana ko tɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛna ko manamana baara min don manamana baara tɛ an bi denmisɛnninw an bɛ catiri bɔ waati min na an bɛ filimu tourne dɔrɔmɛ kelen tɛ d'an ma mɛ an y'o bɛɛ lajɛlen kun ka baara kɛ parce que an b'a dɔn don don min na an bɛ nafa sɔrɔ a la mɛ sisan denmisɛnninw kɔni an ye min wele k'o ka na o bɛ fɛn fɔlɔ min ɲininkali kɛ o wari ye joli n bɛ sara joli donc ne bolo nafa t'o la quoi denmisɛnnin se ka wari n'i ye wariko bila baara ɲɛ dɔrɔn i tɛ nafa sɔrɔ a la n'i ye wariko bila baara fɛn o fɛn ɲɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ hali catiri bɔ dɔrɔn tɛ i mana wari diya i ye ka bila baara fɛn o fɛn ɲɛ i tɛ nafa sɔrɔ o la ne yɛrɛ kɔni o ye ne ka ladilikan ye o ka sabali o ka baara kɛ diɲɛlatigɛ ko ye dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni de i bɛ don fɛn na dɔɔni dɔɔni i bɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la mɛ taalen ɲɛfɛ i bɛ se ka waa waa waa sɔrɔ a la i bɛ waa kɛmɛ waa tan waa bi naani waa bi wɔɔrɔ i b'a sɔrɔ a la o kana wari bila baara ɲɛ o kana nata kojugu wari la ka wari kɛ natafɛn ye ka wari bila baara ɲɛ u ka baara k'a kɛcogo la ni min y'u wele hali n'o ma proposition k'u ye n'o o ko kɔni n ka baara k'a kɛ a mana kɛ cogo o cogo se ka baara kɛ mɔgɔ k'a ma hali dɔrɔmɛ kelen k'a ma d'i ma o o kɔni o ye ne ka ladilikan ye denmisɛnnin o ka di a jugu tɛ a y'a sigi ma ne ko madu ma o don k'an to fanda la n ko cɛ dɔ tun bɛ yen a y'i ta kɛ pɛrɛnpɛrɛnli ye ko ale tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ale t'a kama jigin mɔgɔ si o bɛnna ni ba cɛkura tɛmɛtɔ ye ba cɛkura de fana y'a tɛgɛ minɛ k'a f'a ye k'a ka siran mɔgɔ ɲɛ ko mɔgɔ man ɲi fo siɲɛ duuru ko cɛ k'a tɛgɛ dayɛlɛ cɛ ma se k'a tɛgɛ dayɛlɛ ɔ ne ko madu ma n ko o ye dalu ye ale ko k'o tɛ tiɲɛ madu o ye dalu de ye n den dalu belebele ba cɛkura a y'a si kɛ k'a ka dalu ɲini wa a y'a ɲɛ sɔrɔ fana an kɔni filɛ nin ye an ye catiribɔlaw ye an ye filimu turunilaw ye an ye a bɛ komi sisan nɔ an ye edukatɛriw ni edukatirisiw de ye i y'a mɛn parce que filimu filɛ nin ye ladilikan de don o b'a fɔ cogo min na ko miroir de don i sigilen i b'i yɛrɛ y'a la de donc an bɛ denmisɛnninw de ladi ladilikan de don n'i ye filimu ta sisan k'a lajɛ n'i y'i sigi k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ catiribɔla b'a la filimu turunɛla b'a la ka jogo min fɔ i b'a sɔrɔ jogo bɛ e sigilen na donc ne y'i sigi k'a lajɛ sisan nɔ a jaa nin jogo in bɛ ne na a man ɲi koyi na n k'a dabila o bɛ komi sisan nɔ ne ye mɔgɔ éduquer ka bɔ sira jugu kan bon ne yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka seko ni dɔnko o de y'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye ne b'e ɲininka o ne cɛ banna ka nin muso in ta o e bɛ s'a kunko kɔrɔ wa e kunko foyi t'a la e aw bagara cɛ ma o aa a m'a ɲini foyi ni mɔgɔ kan ka jalaki kɛ aw de kan ka jalaki aw nana ni muso ye k'a cɔn aw kana baga ne ni n cɛ ma sa ne ni fasun kɔni nana ni muso ye mais n b'a f'i ɲɛna fasun ye cɛ min a man nɔgɔn a ka ko ka gɛlɛn dɛ o ye gɛlɛya dan ye i b'i jija cogo bɛɛ de la ni maloya kan'a to a ka bɔ n'a bɔra a man ɲi ayiwa bagabagali don sa wa ayi ladilikan de don an kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ u k'an dɛmɛ ni faamaw y'an dɛmɛ sa a bɛ komi u y'u yɛrɛw de dɛmɛ parce que anw bɛ komi sisan nɔ éducateurs an bɛ komi sisan éducatrices i y'a mɛn donc faamaw an bɛ faamaw n'i ye ne yɛrɛ ɲininka an bɛ faamaw de ka baara la tan an b'a fɛ ka dɔ de bɔ faamaw ka degun na i y'a mɛn n'i ye e, e, e, film tourner sisan ka ko dɔ yira denmisɛnnin par exemple n bɛ exemple ta denmisɛnnin dɔ kan a bɛ sonyali kɛ ka tila ka exemple ta den furusa fana kan donc an catiribɔla n'an filimu turunɛla an b'o de an bɛ o bɛɛ de jira k'a fɔ o si man ɲi sonyali man ɲi nkalontigɛ man ɲi kalabanciya man ɲi furusa man ɲi donc an catiribɔla n'an filimu turunɛla an b'o bɛɛ de jira donc n'an y'o bɛɛ jira jamana kɔnɔ sisan nɔ ayiwa ni min sera k'an ka ladilikan mɛn dɛ parce que tulo kunnandi de bɛ ladilikan mɛn ni min sera k'an ka ladilikan mɛn sisan nɔ ka catiribɔlaw filɛ filimu turunelaw filɛ ɲɛ u ye nin fɔ ko k'a ma ɲi na ne k'a dabila ne hakili o ye faamaw ka dɛmɛ yɔrɔ dɔ de ye ni faama kɔni sera k'an dɛmɛ o bɛ diya n ye par exemple n bɛ exemple ta ne yɛrɛ ta kan ne yɛrɛ bɔra ka filimu na u ye an musokɔrɔbaw de sugandi musokɔrɔba fila a tɔ kelen tɔgɔ de ye maram banba ye a bɛ baara kɛ ortm na an fila de labɛnna ka denmisɛn dɔ labɛn n'an ka gundo kɔrɔw ye parce que musokɔrɔbaw mana kɛ cogo cogo musokɔrɔbaw n'u gundo de bɛ ɲɔgɔn na o an ye npogotiginin labɛn ka fɛn dɔ jira a la ka gundoma fɛn dɔ d'a ma n k'a ka taa n'a ye fo segu pour que a bɛ se ka taa sa samaɲana basi minɛ cogo min na ka di da ma donc o n'a ɲɔgɔnnaw ne hakili la o bɛɛ ladilikan de ye o o bɛɛ ladilikan ye an danbe n'an gundo de bɛɛ lajɛlen de jiratɔla ye

ee i yɛrɛ kɔni tɛ ne dɔn nka karimu ni sali olu bɛ ne dɔn kosɛbɛ kabiri so o ye diyagoya ye o bari olu ye sokaw ye ne dun ye dugubakɔnɔmɔgɔ ye yan ee n den ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka kumanin dɔ la o ee o ka di ne ko mun na e tɛ sɔn k'i cɛ lakanda de ee mun b'o yira e la ko ne tɛ n cɛ lakanda ayiwa maa bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dun ka dunan to fo kɔlɔsili ne ye waatinin min kɛ yan jateminɛw y'a yira ne na sa k'a fɔ e mago foyi de t'i cɛ la o fana ye mun jateminɛ sugu ye tuguni ayiwa karimu ye muso dɔ ɲini so a dɔgɔkɛ ye n'o ye e cɛ ye dugulamaaw ye dannaya da ne ni faso kan anw ni muso nana hmm. yala o ne ka mun de f'o la sisan eh, basi ne kɔni ta ye ladilikan ye aw ni muso de bɔra so ka na n'o ye sinamuso ye ne hakili la e ka kan k'i cɛ nɛgɛn k'i cɛ bɛrɛbɛrɛ a ka sɔn muso in na ne ma soma fo nin ye kumakan ye walima i jija i kana dugu laada wuli dɛ la maison des cinéastes du mali n'u k'a ma ko sinimabɔlaw ka soba n'i y'a jateminɛ sa maa caman b'a kɔnɔ n'i ko mɔgɔ caman b'a kɔnɔ kameramaniw b'a kɔnɔ fotografuw b'a kɔnɔ komediyɛnw b'a kɔnɔ realizatɛriw b'a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ sinimaso in kɔnɔ bon ne yɛrɛ bolo sisan ni faamaw sera k'an dɛmɛ ka o soba in sankɔrɔta ka o soba in e, e, e, bonya fo bɛɛ lajɛlen ka don o kɔnɔ o bɛ diya n ye o bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ taa ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye maa caman jogojugu caman bɛ maa caman na a bɛɛ b'o dabila ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna hadamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na ɛ munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison des cinéastes mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔ bɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ ne jɛnɛbu ne bɛ baara min na yɛrɛdɔn baara de don ne bɛ baara min na danbe baara de don ne jɛnɛbu ne bɛ baara min na ka denmisɛnninw dila k'u bɔ sira jugu kan k'u bila sira ɲuman kan ne jɛnɛ b'o baara de la n bɛ baara min fana la tuguni hakili ka dumuni baara de don n t'a dɔn n'i y'a faamu ni ko hakili ka dumuni ka denmisɛnninw dila k'u bɔ sonyali la n'i ye denmisɛnnin min ye sonyali la k'o dilan k'o b'o la n'i ye denmisɛnnin min ye kalabanciya ni ŋanamuŋanamu na k'o dilan k'o b'o la furusa jugu min bɛ tribunal la diɲɛ don o don k'o bɛɛ lajɛlen dabila an ka baara y'o de ye maa min b'o baara la o tigi sara tɛ sɔrɔ dɛ o sara bɛ sɔrɔ hali n'e ye banque nafolo bɛɛ ta k'a d'o tigi ma ne kɔni bolo i to tɛ se k'o tigi sara sɔrɔ o y'anw ka baara de ye an bɛ denmisɛnninw éduquer k'u bila sira ɲuman kan an bɛ du yɛrɛ éduquer barisa éducation bɛ daminɛ du kɔnɔna de la o n'i ye denmisɛnninw éduquer san ka fɛn yira u la tele la a karisa e bɛ nin sira in kan nin man ɲi a dabila ni denmisɛnnin hakilima de don tulo kunnandi de bɛ kuma mɛn o a bɛ se k'a dabila n'i y'o kɛ o ye jamana dilanen ye o i ka contribution de kɛ ka jamana dila parce que n'i ye fɛn bɔ tele la k'a jira mɔgɔw la a nin fɛn bɛ kɛ a man ɲi nin furusajugu bɛ tribunal la don o don a y'a dabila a man ɲi denmisɛnnin bɛ sonyali la don o don a y'a dabila a man ɲi kalabanciya man ɲi suli man ɲi nkalontigɛ man ɲi